ana m ekele Anakpu TV maka na m ee ọ na-ebunite Ozubulu ebe a ka m na-ebido maka na m ee ụfọdụ ee obodo nwere ndị na-ebunite afa ha owewu na onye ọ na-awa onye obi na Ozubulu na-enwe aṅụrị maka Anaakpụ TV ee afa m bụ Nnanna Iwuchukwu obi Uhu Agụma Nza Ozubulu ọ ndị obi Ozubulu ka m- anyị na ha nọ ife a Em, na nz- bido na Nza Amakwa Egbema Eziọha ọ ha nọ ife a ha na-ekene m Anaakpụ TV n'ọrụ ọ na-arụ obi ụmụnkwụ eji m sokwu agbakọ m obi mere ụtọ na anyị nọ n'ọfala igwe anyị igwe Ozubulu of Ancient Kingdom of Ozubulu and bịakwa ebe ahụ fụ Anaakpụ TV ndị anyị ji eme ọnụ e wee na-ekene na-ekene na-ekene ụmụ Ozubulu na-asị na ọ ga-adịrị anyị mma n'afa Kraịst onye nwe anyị. afa m chief Sunday Osakwe obi of Umudunu n'Egbema Ozubulu obi uru- obi obi Umudunu obi Umudunu Umudunu bụ Uruezi Urumabiam na Uruokpala ọ obi ha ka m bụ so ihe eziokwu na anọ m ani mmadụ anọ m Ọyọ steeti mana ife abịa n'ụbọchị nke taa igwe gwara m ya agwa na achọ na ịfụ m ebe a n'ụbọchị nke taa ọ na-agba ọfala ọfala o teka a gbadebere nya ka a na-agba n'ụbọchị nke taa so ndị obi ndị obi mgbe anyị mata njem a anyị nwere aka n'obi nna ya Leonard Oruche so before ọ gaba ndị ancestors ya wee take over so anyị makwa anyị nwa mala anyị ịma n'ụbọchị nke taa abịa n'Ozubulu anyị kwuo maka obi Umudunu igwe nụ ha ya ọma onye ọrụ ọma nta anyị si eme so m na-asị n'ụbọchị nke taa ọ ife eji mara Ozubulu mara mba niile ma na Ozubulu bụ ọ bụ Ozubulu na-emeri mba Ozubulu na-emeri mba Ozubulu na-emeri mba so m wee na-asị n'ụbọchị nke taa ife niile nke a na-eme n'ụbọchị nke taa ọ ọganiru ka ọ bụ for Ozubulu ife niile a na-eme n'ụbọchị nke taa ọganiru Eze Ozubulu bụ eh, Fidelis em, Oruche ana m asị ya gazieli ya ọchịchị ọ na-achị anyị n'ọda arụ mma ọ na-emela anyị udo n'Ozubulu na-eme ife dị mma n'Ozubulu e wee na-asị ebe na ọ na-aga na chineke adị edu ya na-eduga ya n'udo na azụ n'afa jizọs igwe ewu nwanne m nwoke ọ mụ bụ ọdụ mụ na na aka enweghị agụ inwe ka aka na-ata ọ gbara fara ogogo ndụ ka ọ ya dịkwụ mmụọ ana m ekwu ụzọ chineke ada agọzie ee ezugoro obi bụ nwanne nwoke ebi na mbara obi na mgbagote ebe a ma ọ na-agba ya mgbe a ndị kpọpụta ndị ọkpa nke sonye n'azụ anyị na-ana aka ọfụma na-egburi ya ọdụ ọba mbụ jọji ewi m ọ kabinet ọbụ igwe ọzọ pụta mbụ ndebe anyị abaji ụmụazị anyị geta anụ webe ọfala ụkwụ e ji abịa ebe a ya adakwa n'udo na ọgwụ ajọ nwa ya bụ

n'egwu obi ọfọ anyị mụ ya amakwa ọzụbụlụ mmemme anyị me taa bụ nwanne m nwoke na-eme mana obi dị m aṅụrị nke ukwuu a na-ekene chukwu n'ife ọma mere anyị n'ụbọchị nke taa n'aha jizọs afa m wụ obi siril okeke eze ọnọ n'enyi obi ọfọ nne igbo nza ọzụbụ so ọ wụ anyị nwa wụ ndị aka n'obi ọzụbụlụ niile i nee anya taa ị fụ na e nwere ife ọ satifiketi e nyesịrị anyị isi gosi wụ nọ ebe ahụ- ebe ahụ i si pụta n'ebe ahụ- n'ebe ahụ ka ọ dụ ọkpụtọrọkpụ Anyị eme- anyị eme- anyị- anyị eme mbụ ya Ta- thank you daalụ de- de- deme nụ eziọra ọzụbụlụ so ọ bụ igwe igwe ọzụbụlụ na-agba ọfala n'ụbọchị taa anyị anọdebe o kwesịrị na anyị anọdebe anyị wee na-ekele chukwu osebụrụwa sị na ụkwụ onye jiri bịa na nke onye ji wee na-ana ya aka ya mma okpukpu asaa okpukpu asaa a sị ya gazie n'ọfọ n'aha Chukwu oke abịama